Hi, welcome. It's a Hanifa YouTube channel here. tiyembekezenso kuti zipani zambiri zomwe zitulukanso mu mgwirizano umene wa Tonse Alliance pamene tikupita kutsogolo kukonza chisankho cha 2025 zitengera kuti atsogoleri a zipanizo akuona bwanji kagwiridwe ntchito kawo ngati eh, zipani zimene zili mu mgwirizano ndiye amene aone kuti zikusemphana ndi chikhalidwe chawo chimene mwina pa chingerezi nkhoza kunena ma ethics uh, uh, ma ethics awo amene aone kuti zikusemphana kwambiri ndi zimenezo komanso zimene anagwirizana ndikukhulupirira kuti atuluka ndithu koma amene mwina akukondweretsedwa ndi mmene zililimu tiona akukhalira m'menemo mpaka kumapeto kuchoka kwa olemekezeka Kamuzu Chibambo ku Tonse Alliance kwa ineyo sikodzidzimutsa sikodzidzimutsa chifukwa chakuti uh, mmene ndimadziwira chikhalidwe chawo a Chibambo ngati munthu amene ndakhala n- nawo uh, kwawo ndi munthu amene amakonda kwambiri za mtendere komanso nkhani ya corruption amadana nayo kwambiri kaya kapena chifukwa chakuti um, munthuyi ndi- ndi lawyer by profession sindikudziwa komanso ni mkhristu eh, ndikutha kuona kuti zambiri zimene zakhala zikuchitika zakhala zikuwapsyinja koma mwina amafuna kuti aonetsese kaye kuti kodi chikuchitika ndi chani ndiye kuchoka kumene achokako sikundidabwitsa ah, anayenera kuti achokedi chachiwiri nchonena kuti machitidwe a Tonse Alliance ndikukhulupira kuti okhumudwa si a Chibambo okhawa ah, ndi ambiri koma mwina enawo akusowa machokedwe ake koma a Chibambo apereka chitsanzo apa chitsanzo chakuti ah, mmene nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno ikumenyedwera ikuwapatsa iwowa mantha kuti sititha ku- kumenya nkhondo imeneyi ndi kupambana mmene tikuchitiramu zimenezo zikhoza kukhala zinthu zina zimene zikhoza kupanga a Chibambo kuti achoke choyamba mwina uh, polingana ndi umunthu wawo sizigwirizana ndi mmene zinthu zikuchitikira chachiwiri zimene anagwirizana ngati Tonse Alliance kuti athana ndi katangale ntchito yake sikuyenda ngati mmene imayenera kuti iyendere chachitatu zikuonetsa kuti uh, panopa nkhondo yolimbana ndi katangale uja yasintha ikulimbana ndi Martha Chizuma ndiye poona zinthu ngati zimenezi zikuoneka kuti nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno sitithana nayo ndipo ndikukhulupirira kuti a Kamuzu Chibambo olemekezeka sakufuna atakhala mbali imodzi yoti alephera kuthana ndi katangale nthawi imene chipani chawo ndi iwo anali mboma
Ah, kwa ine sizodabwitsa kwenikweni chifukwa chakuti mwina a PETRA aona kuti zina zomwe mgwirizano umene unalonjeza aMalawi sizikukwaniritsidwa ndipo akumati akayang'ana nkhani ya kuthana ndi ziphuphu ndi katangale komanso mwina nkhani ya fedeza mtembo ndi zina zotero akumaona kuti sizikutheka mmene iwo amayembekezera ndipo mwina chanzeru chomwe angachite nkungotuluka mumgwirizano pamene zosadabwitsa kuti kuti polingalira kuti paika iye anthu pa migwirizano amapanga mgwirizano ndipo mgwirizano umenewo anapanga chifukwa cha chisankho cha 2020 ndipo poyang'anira kuti kulinso chisankho china cha 2025 amangoyenera kuti mwina ah, nthawi yabwino komanso mwachangu aneneretu zimene iwo akulingalira poyang'anira chisankho cha 2025 ndipo ndikuona kuti tikamapita kutsogoloku titha kuonanso ambiri ena amene ali mumgwirizano umenewu akutulukamo chifukwa chakuti panopo azikhala kuti akuyang'anira chisankho chomwe chikubwera cha 2025 chomwe kwa aMalawi amene angadzavote aziyang'anira kwambiri kuti kodi boma lachita chani mu zaka 5 zomwe linapatsidwa kuti alamulire dziko lino ndipo ngati pali zokhumudwitsa zina zina ndi zina zomwe sanakwaniritse anthu adzakhala akulingalira pamene pomwe akukaponyanso mavoti ndiye sikuti zingakhale zodabwitsa kuwa kwenikweni kuona kuti mamembala ena a mumgwirizano umenewu